Moni abale ndi alongo. Ah, tikulandireni mu chaka cha 2026 ena akudabwa mmene ndanena choncho kuti ah mutilandira kumene mu chaka cha 2026 ya tikhoza kunena kuti Tikulandirani kumene ku monologue yoyamba ya mu chaka cha 2026 imene ino tikupangira ino panja eti tikhoza tero eti Ah, koma siikhoza kukhala monologue yoyambirira yeniyeni coz i think ina ndinapanga koma sindinaipange publish so Oh, sorry. Uh, chaka cha 2026 monologue yoyamba yapanja kwa amene mwina mukudziwa kuti kuno kumene tili kuno nkuonera kuti s- ah, nthawi yozi- nyengo yozizira ikafika winter simungapangenso any outdoor activities ena aliwonse kuja kumazizira zoti n'zodabwitsa zija kuti ah, mpaka ice mpaka snow ndiye mamonologue ikangokwana nthawi ya winter kunoko winter nthawi yozizira imayamba cha mu november ndiye kuti mamonolog azithera apanjatu eti oti tabwera panja kumasilira nawo nature like this azithera pomwepo ya komano ya tikulandireni ndithu mwapaderadera and I'm happy you're here Uh, I'm happy to see you after a long long time. Mundikhululukira ndilinso ndi ka flu pang'ono. Kunoko kwagwa ma flu so ambirimbiri. Nde mungondikhululukira pang'ono. Ndithu abale ndi alongo koma Mulungu ndi wabwino watisunga ndi ndi moyo ndi ndi mphamvu ndi nyonga and summer ikubwera nthawi yotentha ikubwera apapa this is march kamakhala ngati ka period of transition apapano ndekuti ndi ngati pamene tikupangano switch to summer ndekuti summer kunoko imayamba mwezi wa june ndekuti june kumatentha zoti no park imene ndabwera inoyo inoyo inoyo ndimakanika kujambula mpakana monologue koseketsatu kwambiri kopanda balance kopanda balance ta ya so imafika ma- nyengo zina yake juni wina wake wapakatikati uyu. kumawotcha this same park imene ndakhala pano kuwotcha kukanika kukhala panja kutentha zodabwitsa zija so komabe kena kumazakhala kutentha uja sikumakhalitsa Kadzuwa kakangoyamba kubwerera ku Africa uku, Malawi paja kumazayamba kutentha cha mma August, basi umapeza kuti ka weather kabalansako. Kumatentha inde koma osati mmene mmatenthera ngati June. Koma June ndiye kuti kumakhala dzuwa lili mbali za kuno. That's why ku Malawi umapeza kuti kutani kwayamba ku- kuzizira because that's how maiko mmene anakhalira pa geography yake eti. dziko li- lina, lina lili kufupi kwambiri ndi dzuwa ku equator uku achina malawi ma african countries ena ku south america then pali maiko ena ali mkatikati kunena kuti no sanayandikire equator yi sali mu line ya dzuwa ndiye ndi amene amatentha nthawi ya June-yo 'cause dzuwa limakhala ngati lasunthira kumtunda kuno eyetu so tikulandireni mwapaderadera zambiri zikuchitika zambiri zikuchita transpire i think inu nokha mukuona uh, zopanga share-nso ndi zambiri i hope mnali ndi sabata labwino lero ndi march cha march 21 kodi uh, kan 22 kan 21 ka i hope mnali ndi sabbath yosangalatsa a lot is happening Oh, mwina tisanapite patali titseke maso tipemphere. Ambuye akumwamba, pamene tikuyamba ah, mchezo wathu umene no timacheza pang'ono kukambirana za mawu anu ndi zina kulimbikitsana zina ndi zina zimene zikuchitika pa dziko lapansi. Tipempha mukhale nafe Mutipatse Mzimu wanu, ine wolankhula komanso anthu onse omvetsera. Muwadzadze ndi Mzimu Woyera wochuluka kuti no zonse zimene titakambirane zitapangidwe share pano zikathe kukhala zoti zibweretse mdalitso ku moyo wa anthu. Tikuthokoza ndipo tikupempha zonsezi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. All right. A lot has happened. Zambiri zachitika. Koma tiyambe ndi ya ndi nkhani ya recent imene ikuchitikayi. Pang'ono pokha ikumaonetsa ma signs oti no ikhala ngati ikupanga die down. Koma we know kuti posachedwa pompa kunabuka nkhondo just mwina two weeks ago kwabuka nkhondo uh, america ndi iran tsopano america ndi iran tsopano kubuka nkhondo ndiye kuti ku kuyamba kumenyana ndithu kuphulitsana mabomba ndithu ma- malo ena ndi ena Ah, mwina munamvako za s- pa pena pake akupatchula pa strait of Ho- hormuz kaya amati kaya manenedwe ake kusokonekera pamenepopo ndiye kuti chifukwa cha nkhondo imeneyi ndiye kuti zina ndi zinanso zinayamba kusokonekera ndi zinthu za- zasokonekera zina ndi zina koma we are hoping kuti zikhoza kupanga zikhoza kubwereranso uh, kukhala stable eh? komano Nkhondo, nkhondo ima ndiyo ndiyobowa kunena chilungamo. Nkhondo si yabwino. Imasokoneza zinthu zina ndi zina. Mukakumbukira itayamba nkhondo ya Russia ndi Ukraine, feteleza anakwera anakwera, anakwera mtengo. Ndiye kuti feteleza wakwera mtengo ndiye kuti kungopanga affect china chilichonse ino nanga si ndiye kuti ndiye kuti chimanganso ndiye kuti si- chikhalanso chotsika mtengo ayi. Chifukwa chinthu chopangira kuti mugaye chimangacho chakwera mtengo so nkhondo ima imasokoneza zinthu panopo chimene chinakwera ndipo chidakali chokwera ngati kwathu kunoko uh, kumene ndili kuno ndiye kuti mafuta akwera ndi 1 dollar 1 dollar yathunthu ikhoza kumaoneka ngati yochepa koma ndi ndi increase yaikulu kwambiri kwambiri and nkhani yake akulumikizana ndi nkhondo so nkhondo ima ima ili i- ndiyosasangalatsa imapanga ikhoza kumaoneka ngati ikuchitika kwina kwake koma umapeza kuti ikusokoneza madera ambiri and eh, you and me we know kunena kuti since 2020 zinthu zambiri zakhala zisakuchitikano in isolation zomati zikamachitika zikumapanga affect gulu la anthu eti anthu ambiri dziko lonse pena ngati mmene inangoyamba cv19 ndiye kuti zinapanga affect dziko lonse lapansi nkhondo ya ku russia ndiyo ikupanga affect dziko lonse lapansi you know so even this nkhondo inayamba recently imene ikuchitika pano ili mkatikati panopoyo ikupanganso affect uh, tonsefe yesu ananena kuti these are the chani the beginning of sorrows yesu anayankhula mawu onena kuti ichi nde chiyambi cha zisoni and mwina ngati munaonerako tiktok video yanga ina yake kakafupi kena kake tidalongosola kunena kuti mateyu 24 pa vesi kungoyambira pa vesi 7 paja pamene pajapo kumapita mtsogolomu tingoti mateyu 24 ali in chronological order what do you mean nde kuti events are coming one are coming one after the other by that ndikutanthauza kuti ali mu o- ali mu mu ndandanda yes mu ndandanda yabwinobwino yokhazika sali mu china- mwa chinambalala sometimes mmene prophecy imafotokozedwera o machapter ena mmene amalembera amatha kunena chinthu kuchinena pano koma chinthu choti no chimene achitchulacho sichitanthauza kuti chimene chili pambuyo pakecho eh, chi- chimene chili patsogolocho chikuchitika after chimene chachitika pambuyopo kaya mukundimvetsetsa kaya ngati kuchivumbutso ma, ma malo ambirimbiri ndi oterewo amatha kutchula chinthu chapatsogolo kenako the next chapter momwe atchule chapatsogolo chake ukupeza next chapter yabwerera m'chani yabwerera mbuyo ikuyamba kufotokoza zina ndi zinanso kapena kupanga expand pamene mateyu 24 Mmene anayendera, Yesu anakhala ngati wapereka ndandanda wa, wa zimene tidzaone mu ndandanda mpakana second coming so video imeneyo ngati munayionera tidanenera kuti no uh, and by the way sikuti izi nazipanga discover ndekha this is naziphunzira through stephen pastor stephen bohr ena mukuwadziwa pastor bohr ndi amene anandimasulira kwambiri nkhani ya angelo atatu his ama ndi he- amaphunzitsa bwino kobasa ama, ama he knows his stuff timatero eh, chizungu chake amadziwa chimene aku amakhala na- am- am- amaonesa evidence and he studies a lot so that's what we learned from him and indeed umati ukapanga study umaona kuti ah, ndizoonadi so ukawerenga mateyo 24 pa verse 7 paja mpamene pali nkhani ya nkhondo matenda zivomerezi zonse zili mu verse 7 i think verse 7 ndi 8 i think tsapano ndikukatenga baibulo actually ndikukatenga baibulo sorry ndikukatenga just give me one minute okay ya nda ndatenga bible tingotsegula mateyu 24 verse 7 Ah, and tukambirana nkhani ta- tayamba ndi nkhani ya ku ya nkhondo eh, ya usa versus iran eh. so timaneneka kuti mateyu 24 kuyambira pa verse 7 uh, tuneneka kuti mateyu 24 ali in chronological order so muona kuti the last last event imene kuku ikukachitika kenako tikupita tikupanga build towards kubweranso kwachiwiri kwa ndani kwa yesu khristu nde zoyambirira zimene titaone ndi nkhani ya nkhondo pa verse 6 ipo eh? nkhani ya nkhondo mbiri za nkhondo Then verse 7 Nation shall rise against nation, there will be famines, njala, right? pestilences, matenda, tinaona CV19 nthawi yathu, earthquakes zivomezi malo awo ndi awo. Kenako verse 8 akuti All these are the beginning of sorrows. Kuti zonsezi ndi chiyambi cha cha zisoni. Then verse 9. Amene munaioneranso TikTok video imeneyoyo. Idakalipo ili pa TikTok pa- channel pathu koma ngati mungafune kuti tiiponye pa WhatsApp nso kachiwiri tikhoza kuiponya nthawi imeneyo tinaiponya. Verse 9. akunena kuti then they will deliver you up to be afflicted so kenako all of a sudden mood ikuzasintha kunena kuti no verse 9 tikuzalowano affliction kapena kuti mazunzo the, uh, and akuti and shall kill you azakuphani and akuti you shall be hated of all nations for my name's sake aza azakudani chifukwa cha yesu khristu so verse 9

Verse 9 ndi mark of the beast. So you can see kunena kuti nthawi imene tikukhala panopo tikukhala between tili pa verse 7 tikukhala between, between, between verse 7 and verse 9 ndi pamene tili tangotsala pang'ono kuti tilowe verse 9 and you can see kuti pa, pa, pa nthawi yayikulu eh, pa- pa- pakudutsa ndithu zaka ndi zaka ndithu tili pompa tikungozungulira pomwe papapo tili pa beginning of sorrows mazunzo akuyamba and you might think you know pali maiko ena ake amapusitsa eti ku malawi is one of them mumakhala ndi mtendere wina wake umaona ngati dziko likungopitirira pamene maiko anzathu ena ah, zinthu siziku- sizikuyenda Afo- i I know kuti ku malawi kuli mavuto of course i know kuti ku malawi kuli mavuto economic problems corruption chanchani yes i know koma kuli mazunzo ena amayiko ena kuti no anthu akumva umene kuonera kuti eh apa yesu khristu watsala pang'ono kubwera zeni zeni you know but sometimes ife timakhala ndi kamtendere kena kake even kunoko it's the same thing ngati especially mala amene makhala ineyo kunoko kuli zii kwa mtendere kwa phe sungamaone ngati kukuchitika nkhondo kwina kwake ayi komano ndithu That's where we are. Tipa verse 7 ipa, tipa tuzungu ya mepa pa, and we are tikuyanganana ndi verse 9. And verse 9 pa metu kuti aza kutanini, they'll deliver you, aza tipeleka, kwa amba kuti, kuti zunza, which is mark of the beast. Masana po pano, tangu welu kwa church, ndimaonera Andrew Henriques ndiyeno anatulutsa timavidiyo timaclip tinatake anaonetsa tingapo zimene akukambirana anthu panopo nkhani ya ma, ma christian nationalist akhristu osunga sande tikhoza tero right? zimene akukambirana panopo ineyo kumangoti eh, abale a- a- afika afika point yomasuka kumayankhula chonchi Akuchita kunena momasuka kunena kuti no aah panopo tiyenera kupangano enforce our Christianity on others. Ine aah are you are you being serious? Kuchita kulankhula ndithu kuti we need to enforce Christianity yathu, chikhristu chathu tichipange force pa wena. Akuti ii ine ma statement oti umati kuti koma akuluakulu tiye tinene zoona zimenezo ndi nzabodza. Akuti ayi kalekale Akuti panopo ti, we are too lenient, timalekelera kwambiri anthu timangowasiya yense azipanga zimene akufuna. Akuti koma kalekale ine kaonaona kuti munthu uyu akungokamba koma sikuti history ingaonetse zimenezozo. Koma amangonena ngati kuti kalekale you know anthu samakhala lenient kwambiri ndi anthu osapembedza ndi mu- osapembedza Mulungu. Ati panopo tikumakhala lenient timangomusiya wina yense azipanga zimene akufuna kaya afuna kukhala atheist kaya afuna kukhala kaya ndi homosexual kaya afuna kukhala chani basi azikhala mmene akukhalira komano we need to go back akutero tu mvideo ndikungofoloka zimene nda- ndamva mvideomo ati we need to go back to ku- kumawa ngati kuwapanga anthu chikwapu mwa njira ina Eti kuti kumawakwapula kuti no akhale anthu okonda za Mulungu, kuti no kuwakwapula kuti azikapezeka ku church. Wina wake anayankhula nena kuti uh, on Sunday we need to tifike point nena kuti no on Sunday you should be expected kuti ukapezeke uli, uli, uli ku church kaya ndi osakhulupirira kaya sukhulupirira Mulungu kaya sutani koma ukangopezekako tchalitchiko nangoti "Ah, iyi ndiye mark of the beast kaya imeneyi imene ndiye mark of the beast komanso mwina ena simumadziwa koma that is eh, sizolondola sizolondola kukwapula anthu chifukwa choti sakulambira mulungu zikhoza kuoneka ngati zabwino eti pa face value zikhoza kuoneka ngati zabwino tatiziwakakamiza ndiye mwina mbavazi kumazikakamiza kaya ndi zigawenga zizipita tchalitchi mu ufumu wa kumwamba kuti mudziwe kuti iyi ndi false religion u- uh, chipembedzo chabodza force kukakamiza akayamba kukakamiza chimenecho ndi chipembedzo chabodza Ufumu wakumwamba, Ufumu wa Mulungu, suyuza force, sukakamiza ayi. So Mulungu samakukakamiza kuti umkonde ayi. Mulungu anangoyika malamulo ake ma tables awiri aja, uzindikonda ndi mtima wako wonse, uzimkonda mnzako ngati mmene umazikondera iwe mwini. Basi, no kukakamiza. no, there's no force so uh, ma christian nationali- nationalist awa akamakamba zimene akunenazi kuti no akufuna kuti akakamize kuti anthu azipezeka ali ku church on sunday that is not system ya mulungu you just know pamenepopo cha, cha chaonekera kale kuti no it's zabodza izi za satanic satanic it's satanic zikhoza kuoneka ngati akukamba zinthu in the name of yesu ndi satanic tinati tipite ku mazira anthu amatha kumapanga zinthu kumayesa ngati akutumikira mulungu koma asakutumikira mulungu eti tatiyeni ku yohane let me

Akuti they shall put you out of the synagogues yea the time cometh nthawi ikubwera that whosoever killeth you akuti amene adzakupheni will think that he doeth god service azakuphani kumayesa ngati akutumikira nda ngati akutumikira mulungu nde ndi zimene aku- ayamba kalezi Ii, pa maklipi timaklipi timeneto mungoonera ulaliki wa lerolo wa wa prophesy again wa andrew henriques musaonere onse ngati kuti ngati muli ndi makhala ndi ulesi o muli nthawi mulibe yoonera ulaliki wonse tangoonera the first 10 minutes or 20 minutes nde fa- pamene a- ma- miso ambiri ndi amene amapanga play kwambiri maklipi amenewawa kumada kuti kumatha kulankhuladi izizi zikuchitikadi izizi atichalira achalira ndithu kuti no aliyense amkakamize and zionetse kuti a seventh day ndi tima- timagulu tina ntina ka jehovah's witness kandana angotivungira panja mwa njira ina aku they're not reg- iwo akuzimva kuti iwo nde the main body enanu ntima ntima offshoot nde akuti we cannot we cannot eh, uh, sitingapange consider wina aliyense mwa njira ina that's what they're trying to say kuti no sitingapange consider wina aliyense kuti anthu anga a seventh day nanga chakuti nanga chakuti aa tikapanga choncho ndiye kuti we'll not move forward in order, in order to move forward ndiye kuti tingopanga zimene tikutanizi tikunenazi zoti angokakamiza chipembedzo mwanjira ina akufuna apange enforce ma 10 commandments anthu tizisunga malamulo a mulungu mokakamiza ndi boma zabodza now ndikati zabodza its not onse ma 10 commandments amene mulungu amaletsa kupanga enforce ndi boma mulungu amaletsa oyambirira folowa oyambirira folowa mulungu amanena kuti do not force osa mwanjira ina boma lisalowererepo imene amati separation of church and chani separation of church and state za kaesala zipite kwa kaesala za mulungu zipite kwa mulungu achiwiriwa mulungu amanena kuti amenewawa yes nchifukwa chake anthu amatha kupita ku prison chifukwa cha murder ya zimenezo mulungu alibe nazo vuto tebulo yachiwiri eti ya honor your father do not kill do not steal do not commit adultery do not bear false witness against thy neighbor do not covet thy neighbor's house nor his wife nor his servant that table mulungu amanena kuti imene mutha kupanga enforce mutha aboma akhoza kulowererapo in that table that's why anthu am- anthu amatha- amatha kupita ku prison amatha kumangidwa akaba zoterozo koma yachiwiri mulungu amaletsa Pachiwiri it, it deals between munthu mwini wakeyo ndi conscience yake ndi Mulungu. Ndiye Mulungu safuna kumukakamiza munthu to worship God. Fa yachiwiri it deals with relationship ya munthu ndi Mulungu. Right? Ndiye imeneyo Mulungu sakakamiza munthu. Imeneyo ndi mzimu woyera amene amampeza munthu ndi kumupanga convict, kumupanga convince to love God, kumufewetsa mtima kuti no come mwana wanga worship me not kukakamiza. Komano ma anthu a, a, anzathu akhristu a Sunday ena ndi ena osati onse te akuona kuti akuyenera akakamize even kupita ku church which nzoletsedwa mbaibulo. Simu, sakuyenera kumaletsana, kukakamizana kupita ku church. Zimenezo sizoona. Ya, nkhani yonse inayambiratu ku nkhondo ya Iran

that's what's coming and these are signs zonsezi ndi ma signal kuti no zatsala pang'ono zatsala pang'ono yesu akungotionetsa zatsala pang'ono zinthuzi ambuye atithandize right ambuye atithandize so i don't know kuti uh, 2026 mwamulowa bwanji abale ndi alongo i don't know kuti mwamulowa bwanji uh, in terms of moyo wanu wa chikhristu kodi tiku chilimika kuchilimika kutanthauza kuti tiku ya tikuchilimika kuti tiku- tikuyesayesabe kapezeke ku ufumu wa kumwamba kapena kumukonda mulungu ndi mtima wathu wonse tiyeni tichilimike tiyeni tichilimike ineyo uh, ndaphunzira china yake chimene ndifuna ndipange share kumapetono kwa monologue uno eti apo tinayamba ndi ma current events ndiye titseke ndi something spiritual Chimene ndapanga discover or nziti chimene Mulungu andiphunzitsa ma mawiki atatu a mbuyowa uh, ganizo linangondibwerera kuti no I need to change my uh, kaganizidwe kanga how i approach life ndikutanthauza chiyani pakatipa miyezi ina yake iyi makamaka january ndi february ndi sindinali consistent consistent mu chikhristu changa consistent tanthauza kuti makamaka kumbali ya devotional life yanga right? devotional life yanga imasokonekera kobasi koma chifukwa choti no i was eh, ndimakhala ndinganene bwanji ndimakhala kuma kumamva kuti kumaona china kuti nchofunikira kuti ndiyenera ku- ichinso ndikuyenera kupanga ichinso ndikuyenera kupanga eti nkumakhala ngati chu- zinazi zikunditangwanitsaso nde zimapezeka kuti masiku ena ake ndajombetsa osakhala ndi devotional time nde ine ndimadziwa bwino lomwe kunena kuti that is a non-starter ikabwera ku chikhristu kulibeko there's no such thing as mkhristu amene sakhala ndi devotional time ndi mulungu wake wakumwamba zosatheka it, does- it cannot happen So for me, devotional time is number one chief principle. It is the soul of religion. And I tell you, NY, what is the soul of religion? So, imene imakanga ndi non-starter for me. So, ndima nakanga ndi kumakhala Quotation ina yake ina imanena kuti moyo wa moyo wa upemphero ngati uli wa s- chizungu chake anaika kuti spasmodic mwa mwa apo ndi apo kuti uma- up- apa monday upemphera kena kudumphisa masiku atatu uzapempheranso friday kudumphisa masiku 4 5 ndio hii akuti kumapanga choncho akuti uma akuti you lose your grip on god right? umamutaya uma grip ndiye kuti nkugwiritsitsa right grip ndi kugwiritsitsa so kumakhala ngati ukuleke ukusiya ukumutaya mulungu and that's how i was in those two months ndi mmene ndinalili mu, mu miyezi ya january and february ena mukhoza kumakhala mukudabwa kuti "Ah, una- umadza- mu- ukuchita kudziwa bwanji kuti miyezi yake ndi yakuti yakuti ineyo personally zimene ndimachita ena mukhoza kuberako grab a tip Personally, ineyo ndimapanga monitoring and evaluation ya moyo wanga wa Chikhristu. Ndili ndi malo amene ndimachonga ndikakhala kuti ndinakhala ndi devotion tsiku limenelo. Ndinakhala ndi devotion ya devotion yeniyeni ya genuine ija. I ndimachonga. Ndikakhala kuti tsiku limenelo I didn't have devotion pamakhala X. So that's how I know ndimatha zimandithandizira zimene nanga ndinaziyamba zaka za mbuyo zakalekale ndizimandithandizira kudziwa kuti chaka chino najombesa masiku 50 anakwana masiku 20 anakwana masiku mwakuti anakwana and it really really helps me to evaluate my life moyo wanga wa chikhristu so that's what happened mwezi wa january like, and that's how i know ena amene mukudabwa kuti ah, mne mwadzi- mumadziwa bwanji Ndi- ndimakhala ndimaona ndithu ndimadziwa kuti oh miyezi inde eh, it was disaster ah, ndimapeza onena kuti "Ii, masiku ena ake osapita so osapita so long kupita ku church ineyo ndimene ndilili ineyo ndimati ndakhala kuti ndili low spiritually ndakhala kuti mm, sizikundiyendera bwinobwino mu spiritual life mwanga pena i don't go to church ena mukhoza kuona ngati za opposite eti kuti ah kodi mesa munthu umayenera uzipita church kuti ukadalitsikeko ah vuto lake nthawi zambiri nthawi zina- nthawi zinakenso umatha upita church osakadalitsikanso kwenikweni kweni kwenikweni ine ndimakhulupirira kuti dalitso wa namba 1 waukulu wa moyo wauzimu uli wa namba 1 sinunati wakuchurch ndi osafunikira koma namba 1 uli mu personal devotion mucha ndeno what is the revelation imene inandibwerera revelation imene inandibwerera 3 weeks ago mulungu anangondikhazika pansi mulungu anangondibweretsera idea m'mutu mwanga onena kuti if you want to be successful ku- moyo wako wauzimu kuti no ukhale no wa consistent osati zomati apa wapemphera kenako miyezi mawiki awiri si- sukuoneka kuti uli kutiko. If you want to stop that inconsistency eti? inconsistency right? mulungu anandipasa an idea yonena kuti i need to change ndiyenera ndisinthe kaganizidwe kapena kuti my, ap- proach to life ndikamaona ineyo kuti kuntchito kaya ndi whatever activity ndiyofunikira kwambiri nkumatangwanika kumaona kuti a devotional ndikhoza kudzapanga mwina devotion madzulo kapena zotero zija mulungu anangonena kuti that will not work my friend in fact this was the, the actual idea that came to me was kuti you have to Borrow principle ya leave the world behind. Kutanthauza chani? Mulungu andu- ana- anangondi uh, patsa that mindset kunena kuti no you have to leave the world behind by that we mean kunena kuti ukadzuka mmamawa In other words, you, u, u, ukhale mu mind yangati kuti dziko walitani walitaya walisiya you have left the world behind kutanthauza chani um, Ndi- ndi- ndipereke kuti mumvetsetse chimene ndikutanthauza mu- ndipereke chitsanzo ichi utati munthu wapangadi leave the world behind zenizeni kuti wachoka pa dzikoli pano ndiye mwina wangopita ku phiri kwina kwake ndiye kuti ngati mmene amachitira ma hermit ma hermit amatha kungozi panga separate iwo ango- angopanga div- ma, ma devotional acts awo to whatever zimene amapangazo ndiye kuti what would happen is ukangokhala kumene kujako ukama, kukamacha mmamawa the only thing that you do or the only thing that you think about is devotional life yako ija That's number one, that's chief, that's principle, and nothing else is important. Nothing else matters. Yes, nothing else matters. Whether you chisokonekera chimene chocho mundimvesamebuka whether the, um, um, no, no, um, what i mean is whether my activities ena akasokonekera

That's how I should be living. Nandani akale kuti leaving leaving uyu ndi one principle chabe, just a mindset. I'm not necessarily literally leaving the world behind. Kuti kupita kuphiri kwina kwake nkumangokhala nkumakapanga devotional life. Ayi. That's not mulungu zimenezo samazipangaso recommend in fact mukawerenga steps to christ amanena kuti no one needs to become a hermit right? no one becomes to become a hermit nkukangopanga his devote his life to devotional acts uh -uh. koma what we are doing here we are borrowing the principle Mu- muzimvetsetu kusiyana kwake muzimvetsetsa tikubwerekera mindset nkuyipanga apply to your life kuti no devotional life zisamachitike zoti no devotional life yako ikusokonekera chifukwa cha za pa dziko lapansi chifukwa cha kutangwanika ndi ma activities apa dziko lapansi so three weeks ago that was the conviction i had and i began to apply it and i can tell you kunena kunena kuti no mbuyomu mu 2025 2024 zabwino bwino i was having ma devotion anga ndimachonga mmene ndimanena muja kumachonga masiku ambirimbiri koma all the time ndimakhala in uh, ndimakhala in danger kunena kuti no pena pake zi- zikhoza kundisokonekera pena pake ndipo ndizajombetsa zimakonda kuchitika all the time zimakonda kuchitika two weeks lake basi wasi- wa- wa- wajombetsa wa koma mmene ndangoyamba this mindset i think mindset iyi inali mulungu kundikonza tuning i needed to change my mind romans 12 imene ikuti you need to renew your mind by the renewing of your mind it was this mindset nsaname pamene ndayamba kuona ano consistency ndayamba ano kuona kuti ah, i think this one is, this one is good ndayamba kuona consistency ndayamba kuona consistency yoti no ndikutha kuona kuti ipita patali ndikutha kuona kuti ipita patali because the principle is I've left the world behind. That's the principle. I've left the world behind. What do I mean by that? When I wake up in the morning, kenaka kamene kamakubaya kuti i komatu uyenera kuti uwene ukapanga Pa- ka- kenaka ayi kama- kamangondibwerera i don't know inu ngati kamakuchitikirani koma ineyo kamakonda kundichitikira kuti ukadzuka umamva ngati kuti kumamva ngati kuti devotional time ija ikukudyera nthawi kumamva ngati "Ih, ah, this is ih, koma i need to do that i need to do that ever since i started applying this principle kamene kaja kayamba kufa kakufa kakuzizira zomamva ngati kuti ndachedwa chakuti kapena chakuti nchofunikira kupanga ndi zimene zimene zimakupangitsa kuti usokonekere moyo wako wa devo- wa devotion because what happens tsiku lina koma umazamva kuti i koma ndiyenera kukapanga chakuti chija then uma, then umapanga compromise umati ah ndiye ndikayambire chimene chichacho izi ndipangabe kenako umazindikira tsiku latha osatani osapanga devotion kapena 2 3 days 2 weeks yatha that kayamba kufa kakupita and i've seen the a great improvement in the quality in the devotion in, the, in, in, in my devotional life i've seen a very great improvement Eh, eh, ma- makamaka mbali ya consistency and assurance nayakuti no no matter what am going to have my devotion because the mindset i've, I've gone into imene mulungu anandithandiza kuti i should get into is kuti you know, i've just told myself i've left the world behind what do i mean by that nothing else matters nothing else matters ngati zingasokonekere zisokonekera ngati whatever other activities zisokonekera let them sokonekera my focus is on the kingdom of god ndi principle ya seek ye first the kingdom of god and all these things shall be added unto you in fact mmapemphero anga that's what i've told god now kuti ambuye it is quite clear that mukufuna kuti we should be putting you

zina ndikuchita kukanika kumasuka kunena bwinobwino koma ndaona moyo wanga kusintha kuti "Ah, it is unnecessary to skip communion with god to skip devotion with god panopo ndaona kuti it's completely unnecessary zoti ati uli uli busy kapena you have to go and attend to this attend to that it's a deception panopo nda panopo mene ndangoyamba this mindset kunena kuti ndikangodzuka mamawa I have to do devotion no matter what I'm doing devotion. Mmene ndangoyamba that mindset ndayamba kuona kuti ndayamba kutsimikiza kuona kuti ndi- I was being deceived mbuyomo. Ukamamva zoti chakuti nchofunikira kwambiri, chakuti ncha important mpaka na osapanga devotion. It was the devil's deception. It's because samafuna kuti ndipemphere samafuna kuti ndiwerenge mawu a mulungu because he knows kuti ukangopanga skip prayer ukangopanga skip bible study he will defeat you he will conquer you panopo pamene ndayamba kuona kuti it's a deception deception zambiri zimene ndimane- ndimaona ngati kuti kuti I have to skip devotion kuti chakuti ndikapange benefit more zabodza ndapanga notice kuti mmene ndimayamba ndiku- nda- ndayamba kumayikano devotion is strictly devotion first before doing anything else ndayamba kuona kuti zimene zi- zi- ziku- zikuchitikabe kamwe ndikasepo zikumachitikabe ndikupangabe benefit mmene ndimene ndimapangira benefit maybe even more also so meaning kuti i was just lying to myself ndimangozinamiza ndekha zabodza ndithu just lying to myself kuti no kumaona ngati kuti ah ndikapereka nthawi ikuku ndiye kuti uku zisokonekera fake fake news fake and this mawiki atatu awawa ndamene ndaphunzira ndithu ndamene ndaona ndithu mulungu wanditsegula maso kuti ayi ayi osana- osanamizana nzabodza so

kungodzithira madzi kuti ndidzuke bwinobwino eh? then i go to the bible and i begin my devotion uh, i don't know ngati ena ndinakuuzaniko ena ndinawuza koma ena sinauzeko ine devotion yanga mmene ndimapangira ndisanapem- phere main prayer ndimaitcha main prayer ndimayamba kaye ndi short prayer a very short prayer because what i do first of all is ndima- ndimatenga kaye bible ndiye ndimawerenga kaye ma verse okhudzana ndi pemphero mzimu woyera ndi forgiveness of sins so ndimawerenga ma verse around these topics prayer the Holy Spirit, and forgiveness of sins. I read, I read, I read, I read. I take about 15 minutes. Ndugu, I call them ndimatcha kuti ma preparatory ma verse ondikonzekeretsetsa and honestly speaking ine ndikungowuzani za ine right what happens to me yet pemphero imene ndimapemphera after ndikawerenga these verses ndikapitano to the main prayer imakhala very very different than kuti ndinakangodzuka nkungoyamba kupemphera so it improves the quality of my main prayer then after that ndikawerenga 15 minutes mavesi a mzimu woyera a forgiveness of sins and about prayer when I fin ndi ma promises ena ndi ena when I finish these then I, then I pray and I spend about 30 minutes ndili in, uh, in, in personal prayer then after I finish personal prayer like that then I go back to the Bible but now kukawerenga no my daily bread what is my daily bread daily bread ndi maversi ndinawalemba list ali m'matopic osiyanasiyana a zinthu zimene ineyo moyo wanga wauzimu ndi mbali zimene zikufunika attention yayikulu mbali zimene zakhala zikumandivuta ndikhoza kutero o- o- nde ndi ma instructions ma, Ma verse ake ndi amakhala ma counsels, ma counsels timatero, malangizo, ndi malangizo. Nde ndi ma verse osiyana siyana from all over the bible, ena ali ku masalimo, ena ali ku proverbs, ena ali ku mi, ma- mlaliki, all over the bible koma they are in topics. Wina a- anandifunsako in fact munthu amene ndi malemu pano anandifunsa kuti ah, umawerenga bible how do you read it what's your style right? nde ndinamuuza style yanga ndi topical i read in topics and those topics are si matopics wamba wamba ayi koma matopics okhudza moyo wanga wa ine wauzimu personally wa ineyo and those ndi mavesi amene amandidalitsa kwambiri nde ndimawerenga everyday so that's what i'm doing every morning panopo basi nkuti ndango it's like ndangoiwonjezera giya mmene ndapangira zaka za mbuyomu panopo ndawonjezera giya kunena kuti no kulibenso zongoti wamba wamba you have skipped communion ayi pano we have left the world behind leaving the world behind ndikunena mobwerezabwereza kuti no ndisapangidwe misquote anthu ena akhoza kundipanga misquote what i mean by that i mean kuti no its the mindset the mindset kaganizidwe kunena kuti ukadzuka m'mamawa osamamva kuti ma activities ena onsewa ndi ofunikira uzingokhala ngati kuti you have left the world behind ngati kuti the only thing that is important nthawi imeneyo is devotional life then after ndikamaliza devotion ndiye pamene ndimakayamba no kupanga no ma activities anga and indeed mulungu sananame amene ananena kuti all these things will be added unto you ndikuona mdalitso wambiri ndikuona no mdalitso wochuluka using this lifestyle za zina nzina zangazo za personalzo zilino ndi mdalitso wa mulungu wochulukira zili ndi mdalitso wa- wochulukira wa mulungu eyetu so ndifunse mmene ndinafunsa kumayambiriro kuja how is your devotional life chifukwa tikufika tikuyenera kufika pa stage yonena kuti no communion with god kulumikizana ndi mulungu kukuyenera kukhala chief and principal this was moyo wa enoch enoch ndi mene amakhalira enoch his number one concern enoch inali communion ndi mulungu kulumikizana ndi mulungu wakumwamba that was enoch's number one and chief and principal sikuti zina samapanga ndinati mobwerezabwereza sikuti ndekuti ma activity ena samapanga aya amapanga koma his number one concern was kulumikizana ndi mulungu wakumwamba and inu muona kunena kuti no kulumikiza ndi mulungu wa mulungu a- popanga commune ndi mulungu chonchi pafupi pafupi

flu yandivuta nde pakhosipa eh. poti ndikulankhula kwambiri pamapeto pake paja mulungu anamutenga enoch lero ndimene akuti guess what enoch ndi representative wa 144,000 what do we mean ndi amene akuyimirira ndi amene ndi symbol choyimirira E- exa- example ya the 144,000 ndi enoch so if you want to know how umene mungakhalire in the group of the 144,000 study moyo wa enoch mmene amakhalira and you will discover kuti enoch his number one and chief principal concern was communion with god kulumikiza ndi mulungu kuti adzilandira mzimu woyera daily from sunday to Saturday kulandira mzimu wa Mulungu every day he was alive spiritually anali ndi moyo wa uzimu in the spirit he was alive in the spirit and that is how mene mwana wa Mulungu amayenera kukhalira that is Hey, inetu ndimaona ngati lero ndimaona ngati yeye koma lero ndili pa changu lero ndimaliza mwachangu yakwana kale 50 minutes apa Hey. that is how the original adam amene akunenera kuti that is how the original human mmene amenera mmene mulungu anapangira design kuti azikhalira that was the original plan to commune with god to receive his life to become so closely knit ndi mulungu ndi mmene mulungu anapangira design so that we can be so close friends with God. Communing with God will become more and more like Him and reflect more His image. And ni moyo wantendere, honestly speaking, ni moyo wantendere kwambiri. Anthu ambiri tikuzunzika ndi ma depression, depression, nkhawa, this and that. not knowing kuti solution ndi kulumikizana ndi mulungu wakumwamba kudzera mu pemphero kudzera mu bible study nkumalandira mzimu wa mulungu tsiku ndi tsiku ndi moyo wamtendere moyo woti wa mtendere peaceful life sukhala ndi mantha awambawamba kumangodzidzimuka zosadziwika bwinobwino ukangoona nkhani iyi uchita mantha no no no no yesu amapereka peace of mind akuti peace i leave you peace i leave you ena abale ndi alongo so i hope 2026 imene tamuyamba chonchi my prayer pemphero langa kwa, la- kwa inu ndi yonena kuti tiyeni we should leave the world behind mindset right pasakhale china chilichonse chosokoneza communion yanu ndi mulungu pasakhale kena kalikonse kosokoneza do you know kuti ndi lamulo imene Can you guess kuti ndi lamulo namba chani eee? It's lamulo namba 1. Usakhale nayo milungu ina but me. Lamulo limenelo is a principle. It's not just kuti usakhale ndi ngati mmene lamulo namba 2 kuti usakha- usaseme chinthu. Ah, that's not what it means. It me, it's, that's not what it means only. only ndiyuze mawu amene oti only eh? that commandment is a principle yonena kuti god should be chief he should be principal he should be number one mulungu akuyenera kukhala number one above all nothing else matters nothing else matters but God. Nothing else matters but God. Ewe mafamu mubagwiritsitse. Nothing else matters but communion with the father communion with the word which is jesus christ uh, receiving life from god basi that's the number one thing pa dziko lapansi zina zonsezi secondary number two kumapita uko number one ndi ichichi kulumikiza ndi mulungu kukhala ndi ubale wodzadza, wokhuthala ndi Mulungu wa Kumwamba. Eya abale ndi alongo, ndimaona ngati monologue yathu ya this Sabbath ithere pomwepa. Tionanenso a wiki ya mawa. Hopefully kukhalanso weather yabwino chonchi, kadzuwa kabwino, nice weather. Koma of course kubwera June, June ndiotentha kobasi. koma hopefully tidzapezabe mwayi wa ma monologue uh, yeah definitely ngakhale kuti weather yapanja sikulola kuti kwatentha kwambiri kapena kwazizira kwambiri tikufuna tipange njira ina i'm trying to establish njira ina so please pray for us monologue ya indoors now tingopangira m'nyumba muno kuti monologue iyo isamajombe mulungu akudalitseni wiki imeneyi yanyowani imene tikuyamba komanso pamene tikupanga prepare for the end times let's get ready tiyeni tikhale chifupifupi ndi mulungu wakumwamba devotion ikhale number one chief principle no other activity is more important than communion with God. Kulibe, there's none. There is none, I'm telling you. Kulibe. Okay. Mulungu akudalitseni, adalitse mabanja anu, adalitse ana anu, ndi zochitika zanu zonse. Amen.